Zomwe umanong'oneza bondo ukaluza mwamuna wabwino. Mu video iyi tifuna titchule zinthu 5 zimene immediately ukangosiyana naye mwamuna ameneyu zinthu zijano zimayamba kubwera m'maganizo mwako, umayamba kupanga regret, umayamba kudandaula chifukwa umakhala wayesa amuna angapo after amene ujayo, komano mtendere uja sukupezekanso umene unkaupeza mwa mwamuna uja. Safety yomwe unkaipeza mwamuna uja sukuipezanso mwa azimuna ena onse, komanso azimuna amene waapeza panopawa sakuchita effort eti sakugwira ntchito olo sakukupangira zinthu sali committed to you as mmene mwamuna wina uja analili kwa iweyo komanso mwamuna ameneyu sali consistent pamenepa ndi pameneno iweyo umayamba kunong'oneza bondo nde tifuna titchule zinthu 5 chinthu choyambirira ndi chimenechi chi consistency stability and peace utha kukhala zoti unali ndi mtendere mwamuna amene unali naye anali wa consistent okhazikika osasinthasintha pa zochitika zawo chifukwa pali amuna enatu amangozima ngati babu lero ali motere madzulo kukamada asintha osakhalanso mwamuna amene anali mamawa komanso mtendere umene iweyo unali nawo ukakhala kutino sukuupezano mwa azimuna awa Pamenepa ndi pameneno iweyo umayamba kudandaula ndikunong'oneza bondo. Komano pa Chichewa pamakhalatu mawu aja amanena kuti madzi akatayika nthawi iyi amakhala kuti sangataninso? Sangaoleke. Utha kukhala iwe unali ndi mwamuna amene amabweresa kudekha mwa iweyo, kupola mwa iweyo. Mwamuna amene amabweresa routine eti amakhala reliable, odalirika. Palitu amuna ena amene amapanga show up ukaafuna iweyo amabwera, they are present. Munthawi za kuvutika kwako, nthawi za mtendere wako, they are always present. Palitu azimuna ena amene amasunga malonjezano amene inuyo munalonjezana komanso amapanga reduce chaos eti samabweresa chiwawa olo zosokonekera zambirimbiri zochitikachitika zambirimbiri mmoyo ndiye mwamuna ngati ameneyu chifukwa cha zifukwa zina mwina zadala olo mwina pazifukwa zina zapezeka zoti mwasiyana naye ndiye mtendere uja now wapangidwa replace ndi uncertainty mtendere umene unkawupeza mwamuna uja chifukwa choti unasiyana naye now mwamuna amene wampeza or azimuna amene wakhala nawo wayambano kupeza uncertainty eti komanso drama zinthu zimene zosakhala zabwinonso zimene iweyo zikuyenda zikuchitikire uh, pa relationship olo mbanja mwako and zikudzetsera iweyo emotional exhaustion yayi kuthodwa iweyo nzeru kukutheratu mphamvu zonse kukutheratu chifukwa cha zochita zawo wayesesa koma sizikutheka Nthawi iyi ndi yomweno umayamba kunong'oneza bondo kumuganizira mwamuna amene amakubweretsera mtendere uja. Komanso chinthu china chimachitika ndi chiyani? Timati emotional safety and mature communication. Umayamba kunong'oneza bondo kuti unamuluza mwamuna wabwino pamene wapezano mwamuna amene iweyo sukuthanso kuyankhula freely. palitu banja lina limene iweyo umakhala free utha kumuuza mwamuna wako china chilichonse chimene ukufuna komano umatha kupeza mwamuna wina amene izizi sizimatheka pali amuna ena amene iweyo umatha kupanga china chilichonse posaopa kuti akupanga judge posaopa kuti akukwiyira kapena angokupanga dismiss kusakulabadira olo mwina kukuchitira nkhanza kumene pali amuna ena amene sakupangira zimenezi nde ukamuluza mwamuna ngati ameneyo ndikupeza munthu amene akukupangira ngati zimenezi ndi pameneno iweyo umayamba kunong'oneza bondo kuti "Ei, inetu ndinali ndi mwamuna wabwino koma chifukwa cha zibwana zanga kapena chifukwa cha anthu ena ake anandipangisa kuti ndimuluze mwamunatu wabwino ndi amene amakumverani inuyo komanso amakupangani communicate eti kulumikizana nanu kumvana naye zinthu zimene zikufunikira kuti zichitike and izi zimachitika mwaulemu pakati pa inuyo ngati mkazi komanso ngati iyeyo mwamuna wanu Palitu amuna ena amene amapanga resolve mikangano yanu eti popanda kukupangani inuyo manipulate komanso popanda kukupangani inuyo kuti muzizidzudzula zinthu zoti even mwina walakwitsa ndi mwamunayo inuyo simunalakwitsa chinthu china chilichonse. Alipotu amuna ena amene amakuganizirani zimenezi nde mukamusiya mwamunayo ndikuzapezano amuna ena amene izizi sizikupezeka nthawiyi ndi nthawi imene inuyo mmayamba kunong'oneza bondo lanu. Chinthu cha number 3 respect character and treatment. mmenemu tifuna tikambe nkhani zakukulemekezani komanso character ya mwamunayo komanso mmene iyeyo amakupangirani treat ndiyeno inuyo mwayambano um, mwazindikirano kuti eh, kupangidwa treat mwaulemu komanso mopirira komanso mwachisoni or mwa kind ndikosowa munali ndi mwamuna amene zonsezi amatha kukupatsani pa nthawi ina yake koma now muli ndi mwamuna amene zimenezi sakukupatsani nthawi iyi ndi yomwe mmayamba inuyo kulingalirano kuti i think munthu ine ndinataya golide ndinadumpha mu poto nkugwera mu frying pan chifukwa chimene chimachitika chonena kuti inuyo mukayamba kupanga encounter timati ma, ma disrespect kapena ma ego battles kuli azimuna amene amazimva iweyo sakutengaso ngati ndiwe munthu or azimuna amene ali inconsistency pa zochitika zawo. Nthawi iyi ndi yomwe iweyo umazindikirano kuti eyi ndinalitu mwamuna ine amene ankandilemekeza, character yake inali yabwino, eh ankandipanga treat bwino. Nthawi iyi ndi yomwe umazindikira kunena kuti respect ija sikuti imangobwera mwa automatic. Komanso chinthu cha number 4 chimene iweyo umanong'oneza bondo ndi effort, sacrifice and support. Iweyo ngati unali ndi mwamuna amene amakupanga support pa nthawi imene ukumfuna komanso amazipanga sacrifice pali amuna ena amene amaika mutu wawo pa njanji kumadya iwo pa lunch mbatata komano mkazi ndi ana ku nyumba akudya zinthu zabwinobwino ndi ma sacrifices ena ambirimbiri kumasiya iyeyo moyo wake osamaulabadiranso kuti nditha kudwala olo nditha kutani zintchito zija zamagobo zija koma for the sake of kuti banja lake lisangalale mwamuna amene amapanga compromise amatha kugonjera kulolera for the benefit of the family amapanga stand firm during ma hard times komanso amakupangani support iniyo ma goals zolinga zanu ma business ndi zina zambiri munthu amene amapanga prioritize banja lake nde inu munamusiya mwamunayo mwapeza azimuna ena amene sakukupatsani zinthu zonsezi nthawi iyi ndi imene inuyonso mumanong'oneza bondo kuti munali ndi mwamuna wabwino komano inuyonso musanamulemekeze chinthu cha number 5 chomwe chili chomalizira chimene mmanong'oneza bondo ndi contrast reflection and regret now tatchula zinthu folo zonse zija chinthu 5 chomalizira ichichi ndi nthawi imeneno inuyo mmayamba kupanga realize zakufunikira kwa mwamuna uja pa nthawi imene mukufanizira ndi azimuna ena amene mukukumana nawo or moyo wanu wanyuwani umene mwayamba kukhala tsopano komanso ndi kupanga iniyo reflect ndi nthawi imene mmanena kuti mwamuna uja ma qualities ake anali very rare and its hard kuti you can find those qualities again mwa anthu ena ndi nthawi imenetu iniyo mmayamba kuganizirano kunena kuti hey, i think kuti zina zimene ndinkangodandaula zija zinali zazing'ono ineyo ndinkangozikulitsa chabe zinthu zimene amapanga anthu ena and ndi nthawi imene mmalingalira kuti kodi ineyo bwanji ndikanampepesa munthu uja sakanatha kundikhululukira ndi nthawi imene mmayamba kuzindikira kupepesa ndi nthawi imene mmayamba kuzindikira kufunikira kwa kukhululuka chifukwa mmayamba kuziwa kunena kuti palibe growth simukukulanso inuyo you are just stuck somewhere nde mupange bwanji chofunikira kwambiri ndichonena kuti ngati pali zinthu zoti mukhonze please takhonzani ndi amuna anuwo musathese banja chifukwa cha zinthu zimene zitha kukhonzeka tapangani fix before musananong'oneze bondo lanu and mukazanong'oneza bondo lanu choopsa chimakhala chimene chijacho chimakhala chonena kuti madzi akatayika samatani samawoleka machances oti mwinanso nkubwera ndi mwamuna wanu uja atha kukhala zoti mwina wapanga move on inu ndikumangopanga regret for the rest of your life